aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene tinacho chikhulupiriro chonse kuti zanu zonse kumeneko zili bwino ukamba za ife abale anu kuno kwanu kumudzi ku nyasaland ayi ndithu masiku akumapita basi zodandaula zathube sikuti ndi zambiri ndi zomwe zija mukuzidziwa kale zija achimwene kungoti kwathu kuno moyo nde eh wafikapo povuta amwene tafikano pomangoyang'anana kuti kaya nde zithera bwanji kaya. Mundilole monga muja ndichitira muja ndiyamikire Mulungu chifukwa cha chifundo chake chosatha. Lero ndife pano, Obwantasa, ukulemberani kalata chifukwa watilola kuti tionenso kuwala kwa tsiku la lero. Mundilorenso ndiyamikire kwambiri bus zomwe zija zotsogola za Kwezy kamba kotiguliranso sitampa tsiku la lero. Tikukambatu za bus number 1 kwathu kuno pa maulendo apakati pa Blantyre, Lilongwe, Mzuzu komanso osayiwala paja Mangochi zimayenda bwino kwambiri ndipo ukakwera bus za Kwezy umadziwiratu kuti aah ulendowu ndiyenda bwino basi. Ndimakamba kuti kwathu kuno zochitika ndiye ndi zambiri achimwene. Maliro atikhodzokera osati sewero. Tsiku ndi tsiku tikukafotsera abale athu ochuluka ku mbiya zodowoka pa zifukwa zosiyanasiyana achimwene. Ngati si matenda ndiye kuti mwina ndi ngozi pansewu. Ngati si ngozi pansewu ndiye kuti mwina mwake munthu wachita kudzinyonga. Apo ayi, mwinanso wachita chophedwa ndi anthu achiwembu. Apo ayi, ndiye kuti mwina ndi achiwembuwo achita chokonzedwa ndi anthu olema ndi khalidwe lawo lachiwembu. Koma imfazo ndiye zikuchuluka ndipo zikuchitika mwachangu kwambiri. Penanso zikumatidetsa nkhawa kuti koma inu, mmene anthu tikusamukira kuchokera m'dzikoli kupita ku msabwera, mwati zimenezi ndi zabwinobwino koma? Kalatayitu ndikulembera pa siwa ndachita kunyonyomala penapake pansi pa mtengo. Anthu sakundiona kuti ndikulemba kalata. Mipata ikumasowa achimwene. Zija zakale zomati ayi amfumu takawauzani akatsegule siwa uku zikuoneka kuti zikuchepa tsopano. Siwa ikumakhala yotsekula-tsekula amwene. Maliro sakukata, sakutipumitsa. Ndili pa siwa, ukulembelani kalata, komatu nkhope za anthu pa siwa pano ndi zoziya. Anthu ndi odzadzidwa ndi chisoni. Mukataye zikanakhala zotheka kuti mmatha kumamva mmene anthu akubumila, munakaona mmene akulilira mayi wake wa malemuyi. Mukanaona mmene akulilira mkazi wake wa malemu. Ana ake a malemu. mukanawaona mmene achikhomera chiliro. Mukanawaona mmene achikhomera chiliro oyandikira nawo nyumba, aliyense akuti anali munthu wabwino. Ndipo imfa ikadati idzipereka mwayi wosankha, ndiye kuti chisankho cha lerochi sichikanachitika ayi. Ndikudziwa mukufuna mutamva kuti chachitika ndi chani koma. Ndi nkhani yomvetsa chisoni achimwene. Tingatero inde kuti ndi maliro a ngozi koma ngozi yake ndi yochita kudzipha. Wapita ndithu mnyamata, wasiya anthu m'manja ali m'khosi. Watsanzika ndithu mu kalata imene anaisiya m'buluku lake kuti tsalani dziko lanulo dziko lozunza aliyense sakumvetsa kuti koma zinakhala bwanji kuti sandikonda afike podzikhweza mwina kapena mwina akanakhala ndi nthawi yokamba za mavuto ake sandikonda ndi anthu ena ake mwina mwake akadathandizidwa nzeru sipaja amati mnzeru umati nzako koma nzokuuza komanso nzeru zayekha anaviika nsima m'madzi komanso ndi ine ndekha ndikumadzifunsa kuti koma anthu ake ati amene akadamuthandizawo penanso ali dere nkulinga utayenda naye makono zija zakachipande cha therere kamakoma nkuyenderana zija zidatha kalekala chimwene aliyense pano akupanga za fodya wako ndi uyo wapamphuno wapachala ndi wamphepo achimwene Palibe uyo akufuna kuchita za nzake tili mu nyengo imene aliyense akupanga zomusangalatsa basi kuiwala kuiwala kufufuza kuti kodi auje zinthu zikuwayendera bwanji kuiwala kukhala ndi chidwi kuti amvetsereko auje akudutsa mu nyengo zotani makono Kamoyo kosalabadira za ena kakukula kwathu kuno achimwene. Aliyense akupanga zake. Zotsatira zake tikutaya abale amene akadathandizidwa akadakhala kuti amveredwa bwinobwino. Nkhani za nkhawa za m'malingaliro ndi nkhani imene tsopano ikusanduka yaikulu kwathu kuno. Timaona chiwerengero cha anthu amene achotsa miyoyo yawo kumayambiriro a chaka chino achimwene. Eee! Chiwerengero chochuluka kwabasi. Anthu pafupifupi 300. 300 m'miyezi isanu ndi umodzi yoyambirira ya chaka chino, ndi nkhani imene imayenera kuti itidzidzimutse achimwene, itisowetse mtendere. Ndi nkhani yoopsa imene tikhoza kuiyerekezera ndi muliri wa kolera unabuka pakatipa uja. Tikhoza kuiyerekezera ndi muliri wa kolona unavuta uja. Tikayang'ana chiwerengero cha anthu odzikhweza achimwene, ee, timayenera kuchitapo kanthu ngati dziko. kulingalira mozama za nkhawa za m'malingaliro. Koma tsoka ndilo, aliyense akupanga zake. Ndipo zikamachitika mmene zachitikiramu, timangozitenga ngati, Haa? Zikuoneka kuti nzeru zinachepa mpakana munthu waganiza zochotsa moyo. Ayi, sikuti ndi kuchepa kwa nzeru yi. Koma sanathandizidwe ndi achibale komanso dziko. Tasonkhanatu mwaunyinji pasiwa pano, achibale atulukanso mwaunyinji, ndiye kuli zakudya zochuluka kwabasi, ndiye kwasonkhedwa ndalama zochuluka zothandizira maliro, koma amwene, chibokosi chimene mnyamata wagonamo akanakhala akufa amaona, akanatikalipira kwabasi, koma zoona anthu inu, ine mmene ndimazunzikira ndekhandekha kusowa logula ndi sopo lomwe, munali kuti? kupita kukapempha kwa achibale ndithandizeni ndi kena kake kunyumbako galu wakuda wavuta kunali kulandira mawu achipongwe okhaokha koma lero ndakoma chifukwa ndachoka pakati panu kodi ndi chikondi cha mtundu wanji choterechi chikondi chokonda kwambiri mtembo koma munthu weniweniyo kumusiya ndithu adzivutika kusowa mtengo wogwira chipepeso chimene chasonkhedwa pano achimwene chikadasonkhedwa malemuwo ali moyo ndithu akadapeza chochita. Maganizo oti n'kudzikhweza sakanayambikiranso yi. Koma nzeru zimene makosana akulankhula pasiwa pano, nzeru zimenezi zikadatuluka munthuyu ali moyo zikadamuthandiza kwambiri achimwene. Anthu takukamba za nzeru pasiwa pano akumakamba kuti akuti palibe vuto limene lilibe yankho lake. Vuto lililonse limene anthu timadutsamo ena ake anadutsamo kale ndipo anagonjetsa. Zimangofunika kugawana vutolo kuti uthandizidwe. Ndi zoona ndithu. Enanso akuti kudzipha sikuthawa mavuto ayi, chifukwa sukudziwa kumene ukupitako ukakumana ndi zotani. Komanso ndi kungosamutsa chabe mavutowo, kusamutsira anthu ena ake apadera, monga mmene zachitikira apa. Malemu asiya tiwana ting'onoting'ono timene tsopano tasanduka tamasiye. Udindo wa malemu wolera ana amenewa awusamutsira kwa ena tsopano. Malemu asiya mayi awo achikulire kwambiri. Owagwira dzanja akhale ndani? Ena akumakamba kuti ngati zinali nkhani zokhudza ngongole akadanena, mwina thandizo likanapezeka. koma ife pansi pa mtima tikumatsutsanso kuti mm, ayi akananena bwanji pamene makono aliyense sakulabadanso za nzake aliyense akupanga zake kodi nd'anthuwo owadandaulirawo akanawapezera kuti kodi timayembekezera munthu achite kuima pa msewu kaye adzikuwa kuti abale ndikudutsa munyengo zovuta komatu ndidzikhweza ine Zizindikiro zonse zoti malemuwa amadutsa mu nyengo zovuta zinalipo ndithu, koma chifukwa choti ngati dziko tatanganidwa, aliyense kupanga zake, panalibe wolabada kuti amvetsere, aonetsetse bwinobwino kuti kodi chochitika ndi chani ndipo angathandize bwanji. Ngati dziko ndithu timayenera tichitepo kanthu. Ili likusanduka vuto lalikulu limene likupulula abale athu ochuluka. Chidwi chomwe takhala tikuonetsa pa nkhani ya miliri monga kolera, miliri monga poliyo, miliri monga korona, chidwi chomwecho tikanaonetsa ku nkhani yokhudza nkhawa za m'malingaliro, ndithu tikadapulumutsa miyoyo yochuluka. Koma achimwene, mwana wa malemu ndiye walira uyo. ankawakonda bambo ake nawonso ankamukonda koma sizinakhale bwinoyi tatayi mundilole ndisiyirenso pomwepa basi ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande